Kwa Mulungu tinachokera ndipo kwa Mulungu komweko tidzabwerera. Lerotu ndi tsiku limenetu Boloyang Misheck Nkhoma walowa m'manda pamene thupi lake likuyikidwa m'manda pamene thupi lake layikidwa m'manda ndi zonena kutitu dothi kwa dothi, fumbi kwa fumbi koma mzimu wake ndiye kuti wabwerera kwa yemwe analenga. thupi ndi mzimu, Mwini wake, Mwini wathu, ameneyotu ndiye Namalenga, Mulungu wa mphamvu zonse. Ndi chifukwa chake tikufuna tizinena kuti no, ifetu tikufuna ndiye kuti no, ameneyu ause mu mtendere osatha. Akuoneka kunena kuti no, anali ndi impact ina yake, n'chifukwa chake tabwera pano kumakambanso za iyeyu. Kukhala munthu samalephera kukhala ndi zofooka zake. Olo ine ndili pano ngati Justin ndili ndi zofooka zambirimbiri kuti inu muzione pa mbalambanda muzakhumudwa naneso kunena kuti kodi no ameneyu ndekuti anali ndi zofooka zotere? Anali otero? Koma ndiyetu kukhala munthuko kumeneko. Komano tikufuna ndiye kuti mapeto peni peni, ife tipempherere tikunena kuti no. Ambuye amene muli amphamvu zonse, ndi zonena kuti no mukamamuyang'ana Misheck Nkhoma, musayang'ane zofooka zake, koma muyang'ane zabwino zimene iyeyo anazitenga ndi kuchitira anthu ena, zabwino zimene anazitenga ndi kugawana nafe pa dziko lino lapansi. He entertained us, anapezeka zonena kuti no watisangalatsa. M'masamba a mchezo, anakhala moyo wake akupanga document ndi timaonera nthawi zina zake nde kuti no kumapumula uku tikuoneraponso zimene iyeyu amachita zichitochito zosiyanasiyana. So we pray for his soul, may he rest in peace. Inuyo ndithu Mulungu wamphamvu zonse mupange overlook his weaknesses Muyang'ane zabwino zimenezo, ndipo zimenezo ndi zimene zingampangitse kuti mwinamwake inu mumpatse mtendere osatha. Ayi, mmenemotu ndi mmene zayendera. Pepani kwambiri akubanja, mwaluza kwambiri pamenepa munthu wanu. Amapereka nde kuti mwinamwake zithandizo zosiyanasiyana kwawo sangalepherebe kukhala munthu. E, wakhala mamuna amakhalabe nde kuti no anthu a pambumba panupo amayang'anabe kwa inu. Mwa njira ina yake, kangachepe kamene amathandiza kamakhala nde kuti kachepa pamenepa, pepani kwambiri, Mulungu akufungatireni and ifeyo we are so much hopeful kunena kuti no Mulungu achiritsa mabala amene imfa imeneyi yabweretsa m'mitima yanu. Pepaninso kwa anthu amene mumacheza naye bolo. Tikamakambatu izi tikukamba ndiye kuti za anthu ngati achina Khoo amene amachita nawo ndiye kuti zisuzo, kuyenda ndiye kuti kuchokera kutali kwambiri anakali achinyamata. Ukamaona zithunzi zakalekale usuzumira zoti anthuwa achoketsana ndiye kuti patali kwambiri. Ayi pepani kwambiri, Mulungu akufungatireni nthawi ino. Pena umadzimva ngati kuti apa ndiye ndatayikiratu. Sindingapezenso mzanga ngati amene uja koma mulungutu amadziwa zonse God knows mulungu anapeleka mulungu yemweyonso watenga dzina la ambuye litamandike ku nthawi zonse akawuse mu mtendere osatha amenewa ndikusiyani ndekuti mukuoneratu ka video kameneka makamaka ndi nyimboyo ngakhale ili ya AI komatu